ehe ngwa chere ihe m chọrọ inye gị ugbu a bụ ihe a na-akpọ okwu ndị ara ị ma na o nwere ụfọdụ okwu ndị Igbo na-abụ ha na-ekwu ha amaghị ebe o si wee pụta o nwere ụfọdụ akụkọ ọ na-abụ ha na-akọ na-ekwu ha amaghị ebe o si wee pụta okwu a dị ka mm, aba na anya ihe nke ọ rice ị ga-agwa ara tụrụ gị ma ọ bụ mmadụ apụta sị gị ọnwa egbu ole ka a tụrụ aka ngwa chere ka m gwa gị ebe o si mma ebido ngwa lee otu a m si yie ka m were dị ka ndị ara ị ghọtago ọ ya mere m ji wee buru ụdị okpu a ka anyị yitụ onye ara ị ghọtago ehe ọ ya ka a na-akpọ em, anyị ga-ebido na aba na anya ị ma na ihe gbasara okwu a bụ aba na anya ụmụaka ọgbara ọhụrụ agaghị amasị ya ị ghọtala mana ọ bụ ndị 80 50 90 ụmụaka a mụrụ ụnyaahụ ndị 2000 e nwere ike ha agaghị ama okwu a na-akpọ aba n'anya ebe o si wee bido aba n'anya n'otu ebe n'Ariaria Aba ka onye ara na-aga n'ụzọ pụtara moto ewere gbuo otu ọkụkọ onye ara ewere buru ọkụkọ ya banye otu ime ọhịa dị n'akụkụ ụzọ ebe ahụ were na-adọcha ọkụkọ ka ọ na-adọcha ọkụkọ na-adọchasị ọkụkọ na-afọchasị ọkụkọ na-asachasị ọkụkọ mgbe o ji wee welitezi isi wee lelee anya wee hụ ka igwe mmadụ gbara ya okirikiri onye ara ewere tie hey! aba n'anya ehe ọzọ anyị ga-akọkwara gị maka ya bụ ihe nke ọ rice ị ma na mmadụ kwuo okwu pụtara asị ya ma ọ bụ o nwee ihe ị hụrụ dị aṅaa ị na-asị ya ihe nke ọ rice ngwa gee ntị ka m gwa gị otu o si wee bido adịghị m video please ehe mgbe ọbụla mmadụ pụtara asị gị ihe nke ọ rice ka m gwazie gị ebe o si wee bido maka na mmadụ nwere ike kwuo okwu ma ọ bụ i lee anya hụ ihe dị aṅa i tie sị ihe nke ọ rice ị maghị ebe ọ malitere ị maghị mgbe ọ malitere ị maghị ebe o si wee malite otu onye ara na ọsụ ihiteụkwa ọsụ ihiteụkwa dị na ọsụ local government n'imo steeti jere ebe a na-akwa ozu ị mara na akwachala ozu ndị mmadụ atụchala uli anọrọ na okpuru canopy na-eri oriri na-aṅụ nkwụ ka a na-eri oriri ndị na-eri rice ndị na-eri ụtara otu onye ara ya were jere pụta were kwụrụ n'akụkụ oche ndị mmadụ nọ otu nwoke were sị nwaanyị na-eke nri oge a na-eme ihe a ekechala nri onye ọbụla erichala nri ụfọdụ a na-eri sị tinyere a na-eri extra ị ghọtala ka a na-eri ya bụ nri otu nwoke were kpọọ nwaanyị kere nri wee sị ya biko ya were nri nyetụ nwa amadi a kwụ n'akụkụ ebe a nwaanyị ya were pụta were kuru rice tinye n'efere wee lee anya ọ were bụrụ na stew adịghịzi na stew agwụla e were sị okay n'ebe ọ bụ na stew agwụla sị were ofe ọgbọlọ ahụ fọrọnụ eji eri ụtara sị were ya tinyere ya na rice ewere were ofe ọgbọlọ ahụ wee tinyere ya na rice ị ghọtala were were ngaji wee tinye n'ime ya were bufee aka were bunye nwa amadi nwa amadi elekata rice nke elekata rice nke elekata otu ihe si eko ya n'elu wee tie hei ihe nke ọ rice nke ahụ abụrụ okwu onye ara ngwa a ga-ebuba gị na episode 2 ka ị nụ okwu ndị ara ndị ọzọ gwakwanụ gị ebe o si wee malite gwa gị oge ọ malitere ee daalụ